aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji tsiku la lero Ife abale anu kuno ku Nyasaland ayi ndithu Mulungu akutisunga achimwene. Tikadapuma basi. Masiku pang'ono ndi pang'ono akuthera ku chitseko. Tiyamikire kwambiri michonya pa maulendo a pa bus kwathu kuno a Khwezi Buses kaamba koti Grasso Sitampa tsiku la lero. Zikuyenda bwino ndithu zinthuzi. Bus za Khwezi ndiye ndi momwe muja achimwene. Zikupitilizabe kukhala bus zokhazo zimene anthu akumakwera masiku ano kwathu kuno. Kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre Lilongwe ndi Mzuzu, bus zokhazo zodalirika zimene anthu akumakwera ndi zimenezi achimwene. Zosunga nthawi, zoyenda bwino kwambiri, zadongosolo. Tingoti Khwezi Buses ndi chombo cha pamsewu. Ukakweramo, mkatimo, basi mtima umakhala uli pansi. Bus sikoma imeneyi. kuno kwathu ndiye eh mbatata ulendo uno yatipanikiza amwene kuli mbatata osati masewera ulimi wa mbatata ulendo uno watiyanja kwabasi paliponse ndi zokhazokhazo mbatata che ili mbwe osati masewera ayi zoti ayi ndikazingireni kachewere ndikufuna ndichotse dalazi mkamwamo zikuoneka kuti zimene zija zikuchepa panopa ngakhale okazingawo akumakazinga yeniyeni mbatata ya kholowa Ukamayenda m'misikamo ndiye msika wonse mbatata zokhazokha, mulu osati wa masewera ayi. Zimakhalabe zinthu zondikhudza kuti mbatata ndi imeneyo ilipo yambiri kwabasi koma kolowera nayoko ndiye kukusowa. Ndimamufunsa namagetsi wangayo kuti koma mulu tili nawo wa mbatatawu ndiye mwati ziyenda bwanji? Nanga yonseyi tingadye? Mpakana utadzimbidwatu. Komanso tikafika nkhani yoti tigulitse ndiye wotigulayo akhale ndani poti wina aliyense akuoneka kuti ali nayo? Mukandifunsa achimwene pamenepa ndi pamene ndimaloza dzala atsogoleri athu ndi opanda chidwi, opanda masomphenya. M'maundunamo anthu akungokhalamo basi, koma kuti aganizire kuposera pa zimene pakadali pano akuchita, ayi ndithu. Kwathu kuno chakudya chochuluka chimawonongeka chifukwa cha kusoweka kwa masomphenya amwene. Mbatata tachita nayo chaka chino kwabasi, koma ndiye izingotheratu kupanga futali? Palibenso china chilichonse chamakono chimene tikhoza kuchita nayo mbatata yathuyi? Atsogoleri amene amatitsogolera pa za ulimi ndiye kuti basi nkhani zake zizingothera pochita kaunjika wa mbatata basi? Palibenso china chilichonse chimene tingachite nayo mbatata yathuyi? Ndiyetu yangochulukatu yonse pakamodzi ndiye mwati tipanga nayo bwanji? Tingochilimika kumangoigalika basi? Palibe njira zamakono zosungira chakudya ngati ichi nthawi yaitali? Ifeyo abwantasafe ndi tinzeru tathu toperewerati pepani mutikhululukira achimwene komabe timadzaona kuti kwathu kuno chimanga chaka chino chativuta sichinachite bwinoyi mmisika yathu pakadali pano chimanga ndichokwera mtengo kwambiri anthu ngati ifeyo abwantasa aloleda kutalitali sitingafikireko nkufikira komwe koma tsopano mulungu watidalitsa ndi mbatata koma sizingatheke kubweretsa njira zamakono kusamalira mbatata imeneyi kuti mwina mwake kwa kanthawi ndithu ikhoza kulowa m'malo mwa chimanga chimene chavuta kwambiri kuno? Ndi tinzeru tathu toperewerati timalingalira kuti sizingatheke kupeza ndalama kubweretsa kaya ndi makina azifutsa mbatata panthawi ino imene zili mpweche, kenaka ndi kuzisunga zina, ikadzafika nthawi yoti njala yafika pachimake, tidzazitulutsa anthu nkupulumukirapo? loko kuziumitsa bwinobwino kenaka nkuzipera nkusunga ufa bwakebo penapake pabwinobwino nthawi ya njala ikafika ndikumagwiritsa ntchito bufa bwakebo kupangira kaya ndikaphala ena ndikumapulumukirapo koma adindowo ndiye ali duu akumangotiseka kuti hehehe ulendo uno abwantasa mbatata iwapha kwa nthawi yayitali kwathu kuno ambiri ife timadzaoneka kuti kusauka kwinaku Ndi kufuna amwene. Dziko lathu lili ndi zonse zoyenerera kuchitika. Koma atsogoleri amakhala oganiza mombwambwana, omangoganizira za lero basi. Pena nkhani yake achimwene imakhala yomwe ija. Anthu amadziwa zoyenera kuchitika, amadziwa ndithu kuti aah abwandewatu kuti atuluke mu umphawi wadzaoneni, angopanga chonchi kenakaso chonchi basitu akhala kuti zawo zayenda awoloka koma modaladala timasankha kupanga zinthu mozondoka kuti azikhalabe osauka azipitirizabe kuwapempha amwene kumadziwa ndithu kuti ku Neno kapena ku Mwanza ndi kwa mandalena bwanji tiwalimbikitse iwowa azipanga za mandalena kwambiri koma tsopano awalime bwino mandalenawo mwa njira zamakono ndiye tiyeni tiwapititsire makina apamwamba akamalima mandalenawo adziwaphinya nkumawasunga pabwino tikadyaidya mandalenawa akafika posowa tikhoza kumatulutsa aja tinaphinya aja nkumamwabe madzi ake chaka chonse ayi ndithu kumangowayang'ana alimi a mandalena akumathamangira galimoto m'mbali mwa msewu akasitomala mandalena kenaka kungopita miyezi iwiri apita ndiye kuti tidzaonananso chaka chinacho. Dziko lonse limangokhala ndi nthawi imodzi pa chaka ya mango basi. Koma ndiye zikayambika dzimangodzo kumakhala mpwechepweche achimwene. Mukudziwanso inuyo mmene zimakhalira muja. Akalisere, kaya ndi maboloma, ndi ena zimapezeka kuti akungotaya, kulephera pena kugulitsa. Amwene, atsogoleri athu kumangoyang'ana basi ali duu. Koma inu, anthuwanso mungawathandize? kuwapezera kamakina kenakake kadziphinya mangowa kenaka kadziika onse m'mabotolo nkumagulitsa ndipo pasapezeke mango otayidwa ayi ndithu ayi duu chabwino amene akuphinya pakadali panowa enawa bwanji sipangapezeke upangiri wowathandiza kuti achite bwino adziika m'mabotolo oyenerera azitsukidwa bwino tidzitumiza majuwisi amango kunja kwa dziko lathu kudzibwera kenakake m'malo mongodalira fodya yekhayo Ayi ndithu, chaka ndi chaka nkhani imangokhala ya chimanga basi. Ayi eh, tilime chimanga, eh, eh, nde feteleza wavuta, eh, eh, komabe timupeza. Amangwetu, basi! Kumangoganiza za chimanga basi! Pena pake ndife fuko lomvetsa chisoni, fuko la chimanga. Mulungu anatidalitsa ndi china chilichonse, koma chimene timavutikira, ine mpakana pano sindimatha kuchimvetsa, mwamva inu? Tomato akati abowoke inuyo mm, anthu kumachita kusowa naye kolowera mwamva inu mpakana umapezeka kuti wina akutayidwa ochuluka tomato kupita naye pa Lizulu pa msika koma ndiye kukapeza yekhayekha tomato amwene msika wonse koma mpakana chidengo chonse kubwerera nacho ku nyumba opanda kugulitsa malonda atavuta kungofika kunyumba kuja basi tomato yense kumangomutaya basi nanga titani naye akuluakulu athu oona za ulimi ndikumangodutsa mvimagalimoto vawo kuti vii loko kuganizira kuti koma inu awawa tomato sakuyenera kutaya yayi zisamachitike chonchiyi tomato tiyeni timuphinye tiyike m'mabotolo apo ayi tiyeni timuumitse timupere ufa ufa bwakebo tisunge anthu azitha kuthira mu ndiwo bwinobwino nthawi ina iliyonse imene akufuna m'malo mo otaya anthu vimatimati kuti vachuluka tiyeni tisunge bwanji tidzadye kutsogoloko, koma ayi ndithu, ife koma kuyitanitsa zimaphala za tomato kuchokera kunja. Munthu kumapita ndithu ku Joweni kukagula zimaphala za tomato tizidzathira mu ndiwo za kuno. Koma zoona? Mitu yathu imagwira koma? Lero lino tayamba tokhatokha kumalodzana dzala. Ayi, eh, koma foresiti, eh, kani forekisi, eh, eh, siyikuoneka bwino yayi. Eh, kodi paja timapanga chiyani chimene chimabweretsa forekisi kwathu kuno? Mafuta a galimoto akamasowa chifukwa tilibe ndalama zakunja zogulira mafutawa kunjako ndi kufuna kwathutu. Koma Mulungu anatipatsa chilichonse chotithandizira kuchoka mu umphawi. Mwadaladala timasankha kuchita zinthu zosemphana. Kutaya nthawi kugwirana uthakati basi phee! Ndalama kumangoziona zikutilambalala zikudutsa chaumo umo! Basi ife maganizo onse titaika pa nsima basi. Achimwene, viwanyamata va kampopi ee! adzigwira ntchito amwene kungoti zimangovuta aliyese kwathu kuno akamabadwa amabadwa wa chitipa united koma chifukwa cha zinthu ngati fodya wamkulu tiakabanga totumbula ndi tina ndi tina timapezeka kuti tikusokonekera kumakakamba za kampopi fc koma chitipa united ikugwira ntchito yabwino kwabasi kugwira pakamwa anthu aphokoso kuwaphufumula kuwamenya chibakera chapamimba kuti pha nthumbwana zonse zimene anameza zonse lakata pepani abale life ndi nchoncho long live ubwantasa ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse